ndiye ndifake anthu akumanena kuti ati mumatumidwa ndimavomera kuti ndimatumidwa amandituma ndi amalawi Ah, koma choyambirira ndimane ndinene kuti nkhani yagona lero pano ndi nkhani yakatangale imene tikukambirana mmawa uno ndi nkhani yakatangale nkhani yakatangale imeneyi yabwera kapena kuti mkumano uno wa atolankhani wabwera pa zifukwa ziwiri ndisanapite pa mauthenga amene atipasawo iyi ndi newspaper ya Nation ya weekend ndiye pa samba la zamalonda news imeneyi inasindikizidwa Saturday dzana pali nkhani akunena kuti AfDB ranks Malawi Africa's fourth poorest nation. Nkhaniyi yabwera mkatikati mwina ife kuti ndiyokhuza zamalonda koma ndi nkhani yofunikira kwambiri ikanakhala pa samba loyambirira komanso ikanalembedwa mu chichewa komanso tikanapempha amene muli ndi ukadaulo otanthauzira muyipange vn amalawi amve. Akunena kuti Banki lalikulu la muno mu Africa lapanga kauniuni, kafukufuku wawo, ndipo wapeza kuti mwa maiko 55 a mu Africa muno, Malawi ali pa 51 ngati si pa 50, 51. kusauka kwambiri. Tikayamba pansi, maiko osauka kwambiri mu Africa muno pali South Sudan, dziko lomalizira limenelo, namba 55. Ah, tikakwerapo pang'ono pa namba 54 pali DRC, tikakwera pang'ono pa namba 53 pali Mozambique, ife tikubwera pambuyo pa Mozambique nde maiko amene atatuwo amene mukudziwa bwino South Sudan kuli nkhondo ku drc chiyambire sikunakhale mtendere ku Mozambique kunali nkhondo imene inayamba 1975 inatha cha m'ma chani after 25 years akumenyana mukapita malire a Mozambique ndi Malawi cha ku Thyolo uko mukamapita cha ku Chipo muona kunali town imene town amati ya Maya ee pano pamangooneka mabwinja kunali malo opangira mphamvu za magetsi pamene paja anaphwasula kusonyeza kuti ngati dziko la mozambique likupezeka mu gulu ili nchifukwa chokuti kunali nkhondo pamene dziko la malawi chiyambire silinakhalepo pa nkhondo mmene timakambirana nkhani za mfuti kumakambirana nkhani za Phanzi Ndimaganiza ngati kuti nkhani iyiyi timayenekanso tiikambirane kwabasi. Ndi nkhani yomvetsa chisoni kwambiri kuti dziko limene silinakhalepo pa nkhondo lerolo umboni wogwirika awa ndi African Development Bank sikuti angozuka ayi n'kunena kuti dziko lathu ndi losauka namba 4 mu Africa muno. Zaka zingapo zapitazo, dziko losauka kwambiri mu Africa muno uh, linali burundi koma mwaona kuti atiposa chifukwa chani anazindikira mavuto awo vuto la burundilo linali katangale anthu ambiri anayikidwa m'matumba mwa anthu ndiye anazindikira analisintha panopa atiposa burundi ndiye ndimanena kuti iyi ni nkhani yoti mmalawi wina aliyense amene mutu wake umagwira kuyeneka kukwiya nayo ife ndikupemphani kuti nkhaniyi ipangidwe vn amalawi ayimvesese kona iliyonse kunena kuti ati apanga mayere mu africa muno ndife pa namba 4 kusauka kwambiri nde zandikumbusa nthawi inake tinali ndi abwana chakwera amanyadira kuti iwo ndi chairman wa president wa anthu osauka lero tubabwera boma lina nkhani yosauka ija madigiri tikulandirabe maulemu tikulandirabe chifukwa chakusauka izi zikubwera Pamene patangopita miyezi iwiri, mwezi wapitawo World Bank idachenjezanso kuti ngati simusintha zinthu zanu a Malawi inu, dziko lanuli lifika pomvetsa chisoni. Ndifake lero tabwera pano. Ndiye uthenga umene ndabwera nawo ndi uwu muumvetse. Anthu akudabwa. Sitinabweretu kuyamba chimene business yathu eti uwu ndi uthenga umene atipasa amalawi kuti a Namiwa timakudalirani mukanene simmaopa kodi nanga tiziopa tiziopa ayani poti timavota ndife komanso timalipira misonkho ndife nde anthu taavotera taika pa mpando azitiopsezanso ife tomwe ayi ndifake ife sitimaopa timangonenapo akuti Anthu akudabwa kunena kuti akayang'anisisa achitetezo a ku nyumba ya chifumu amene Prof. Arthur Peter Mutharika wakhala nawo atangobwera kumene m'Malawi muno ali nduna kuzakhala President term yoyambirira ndikuzapita ku Page House achitetezo amenewo ku nyumba za chifumu athamangisidwa apite kutali ndiye nkhani ya chitetezo imafunika anthu oti ukuwakhulupirira nde anthu akudabwa kuti chikuchitika ndi chani kuwathamangisa anthu amene ali pakhala pafupi ndi president professor arthur peter mutharika kwa nthawi yayitali chikuchitika ndi chani ku nyumba ya chifumuko mufuna muzitani ndi funso limenelo limene anthu akufunsa anthu akudabwa now anthu akufunsa kuti how safe is the president popeza kuti anthu amene akhala naye nthawi yayitali anthu amene amadalira achosedwa ku nyumba zachifumu kodi chiganizo chimenechi wapanga ndani kuwonjezera pakudabwapo anthu akudabwanso kuti anthu angapo andiyimbira foni a Namiwa mufufuze nkhaniyi zikumatheka kuti ukakumana ndi president mu one on one Isanathe 30 minutes zithunzi zikutuluka koma mu room-mo munali mwa anthu awiri ndi president palibe ali ndi phone mf- mu- mu- ukamapita kukumana ndi president sutenga phone zithunzi zikutuluka zimachoka kuti komanso anthu ena akumanena zonse zimene mwakambirana ndi president chikuchitika ndi chani ndiye zinthu ziwiri izi Nza serious kwambiri tikufuna mayankho immediately kuti chikuchitika ndi chani and zonsezi zikumabweretsa funso kuti how sec how secure is our president so anthu amene mukuyang'anira chitetezo cha president nkhani ndi imeneyi amalawi kunjako aziona ali mmafunso akufuna mayankho zikomo kwambiri uh, monga mwa nthawi zonse paja timayamba choncho kupereka mauthenga amalawi ndiye uthenga umene uh, wafika mmalo moti mukwiye mmalo moti mukwiye mungozisaka so mungofufuza kuti kodi zimene ndikunena zinthu zoona kapena zaboza ndibwereze kuti anthu akudabwa kunena kuti anthu amene akhala ndi president professor arthur peter mutharika pafupi kwa nthawi yayitali pa nkhani ya chitetezo ku nyumba za chifumu amwazidwa mwazidwa kulibe kuonjezera pamenepo anthu akakumana ndi mtsogoleri wa dziko lino kumapezeka kuti 30 minutes later mwaoneka kuti zithunzi ah munakakumana ndi president munakayankhula zakuti president anakuyankhani zakuti nde anthu akudabwa kuti kuti chikuchitika ndi chani because kuli ma meeting ena amakhala highly confidential president ndi munthu uja simukhalanso munthu wina ndiye zingatheke bwanji kuti munthu wina woti munalibe mu meeting muja akadziwe kuti zokambidwa mu meeting so these are serious matters amalawi akufuna mayankho immediately

Kalata imene amawerenga Gomezani Nkhoma ndi ya chaka chatha, tidaitulutsa chaka chatha koma kalata imeneyi mukayiwerenga, chikalata chimenechi mukachiwerenga lero chikukhala ngati kuti uh, chalembedwa tsiku la lero. Nthawi imeneyo timanena kuti boma la Chakwera la mcp lakwanitsa Kukhazika chete bungwe la acb lakwanisa kukhazika chete Financial Intelligence Authority. Uh, zidafika mpakana poti boma lawo lidamanga Mai Martha Chizuma amene nthawi imeneyo ntchito yawo inali kulimbana nkatangale. Lero pano ndikuyankhula pano Amalawi sakuziwa kuti kodi ku acb mtsogoleri ndi ndani, sakuziwa kuti kodi acb yo ilipo kapena palibe lero nduna za boma zingogawana ndalama lero kuba kwafika popanda popangi pochitisa manyazi anthu akudabwa kuti kodi ikulamula pano ndi mcp yomwe ija kapena ndi dpp nanga kusintha kuja kuli pati anthu ena akunena kuti mumve izi amalawi kuti atsogoleri andalewa timakonda amalawife koma iwo satikonda chifukwa akanakhala kuti amatikonda bwezi boma ilili litayesesa ku nkhani ya katangale chifukwa tanena kuti kalata iyi tidalemba koma muthawi imeneyo tinkakhazikisa ntchito yonena kuti aliyense amene amagwira ntchito ya boma tizimulembera kalata nkumuyitana kuti afotokoze za chuma chimene ali nacho ndi ndalama zimene amalandira mu nthawi imeneyo tidalembera kalata nduna ya zachuma uh, simplex chithyola banda komanso a nduna a za maboma ang'ono olemekezeka a Richard Chimwendo Banda kuti abwere afotokoze chuma chimene adali nacho nthawi imeneyo ndi zimene uh, amapeza sadabwere pa zifukwa zawo koma popeza kuti ntchito imene tinayikhazikisa bwalo limene tidalikhazikisa uh, the people power forum linali ngati bwalo lonena kuti chifukwa kuti acb kulibe F, eh, fia kulibe Anthu amene akumangidwa angomangidwa akuba nkhuku, akuotchedwa ndi anthu amene aba nkhuku, anthu oba ma billion tikumaombera mmanja, ndiye pamafunikabe pakhale njira yoti tizilimbana nkatangale. Ndifake tinalemba tinalemba kalata imeneyo. Lero tabwera pano ntchito imene tikuipitiliza. Talembera kalata ngati yomweyi nduna ya za malo olemekezeka a Chimwemwe Chipungu kuti abwere afotokoze za zimene ali nazo, ndi kumene zachokera. N'chachititsa zazi kuti njovu ithyoke mnyanga ndi zinthu ziwiri, 1 Pamasamba a mchezo pakuyenda nkhani yonena kuti ku ADL uko ku Lumbazi anthu akuluakulu a boma amphamvu zawo agawana mapuloti. Mmodzi mwa anthu amene atchulidwa kumeneko ndi wolemekezeka a Norman Paulos Chisale amene ndi wachitetezo wamkulu wa Pulezidenti Professor Peter Mutharika. ameneyo kapena kuti bodyguard zimveke bwino achisalewo ndi wachiwirinso kwa nduna ya chitetezo cha mdziko achisale omwewo ndi phungu kwawo ku ntcheu achisale omwewo ndi wamkulu wa achinyamata mu chipani cha dpp maudindo 4 kwa munthu mmodzi nthawi imodzi ndiyeno titafunsa mwamwayi achisale ndi munthu wozichepesa kupatula kuti ali ndi maudindo folo koma ndi munthu wozichepesa titatenga zimene analemba pa masamba amchezo nkuwatumizira anayimba foni ndi amanenadi kuti ndizoona ndiliko ndi ploti koma ndi imodzi koma tinawauza kuti tikufuna tiwalembere kalata anati ayi musanandilembere kalata mupite kaye ku adl mukafunse kunena kuti kodi ndi anthu angati amene alandira mapuloti amenewa ndiye popeza bungwe la CDEDI silimangothamangira zinthu bungwe la CDEDI ndi bungwe e, la ulemu wake timamvesera Ndiyeno, lero, kalata imene tiri pano ndi a Chimwemwe Chipungu okha. Koma makalata awa amayenekera atakhala awiri, a Chimwemwe Chipungu ndi a Norman Paulos Chisale. Koma chifukwa kuti a Chisale apempha kuti tikaone kaye ku ADL kuti kuli zotani, ndiye tamva, tidikira, ndiye pano tiri ndi kalata imene talembera ku ADL. Comrade Francis Mazinga, tawerengani kalata imeneyo. Ndinanena kuti lero kulibe statement, ndi tsiku la makalata.

If you have nothing to hide, the letter was written and signed by Sylvester Namiwa, Executive Director of CDEDI. Thank you very much, uh, comrade, uh, for reading that letter. ndingowombera mkota zimene amawerenga mu chingerezi kalata imene kalata iyi yapita kwa mkulu wa nthambi ya boma imene imayang'anira zipata za ndege amenewa ndi a zione themba tikuwapempha kuti abwerese poyera mauthenga ofunikira mukuziwa kuti limodzi mwa malamulo mdziko muno ndionesesa kuti nzika zikafuna nzika zikafuna mauthenga amene ali ndi adindo e, adindowo akuyeneka kupereka ndiye kalata imene yakaperekedwa kale tikuwapempha mayi zione themba kuti abwere poyera anene anthu amene akhala akulandira kapena kuti akugula malo ku adl ku lumbazi eh, kuchokera pa 1 okotobala mu chaka cha 2025 kuzafika pa 25 july 2026 chatsitsa dzaye kuti njovu ichoke nyanga nchonena kuti zaziwika kuti anthu amphamvu kwambiri mu boma la dpp agawana malo a adl ku Lumbadzi. Kumeneko akumangapo zofuna zawo za kumtima kwawo. Ndiyeno ah, titafunsa amodzi mwa amene akutchulidwa ananena kuti iyayi musanandilembere kalata muyitanise kaye listi ya anthu amene ali kumeneko. Ndiyeno kalatayo nayi tayilemba takayipereka uh, ngati sanailandire mayi thembawo ndiye kuti uthenga ndi umenewu kuchokera uh, pano pa msonkhano wa atolankhani e, kuonjezera pa ndandanda wa anthu amene akhala akupatsidwa malowa timafuna apo potiyankha mayi zione themba atipase newspaper ngati umboni umene uh, adl idalengeza kuti amalawi kuno kuli malo Amene mukuwafuna funsani malowo mtengo wake nawo chifukwa katundu aliyense wa boma simagulisana kuuzana ee kuchipinda kapena kumbali mmanena mmayeneka mulengeze poyera kuti aliyense amene ali nkuthekera akhale ndi mwayi zinthu za boma amapanga poyera zinthu za boma palibe chiambwana zinthu za boma palibe kuti awa ndi amwana mayi Uh, chinthu chichina tifuna abwerese poyera zokambirana zimene zidachitika ndi board muziwe kuti nthambi iliyonse ya boma imakhala ndi board imene imayang'anira anthu amene amagwira ntchito siku ndi siku ndiye tifuna mfundo kapena kuti ma minutes amene board ya adl idakumana nkukambisana kuti o oh, tili ndi malo tiyeni tigulise kwa Amalawi tikufuna ma minutes amenewo atipase komanso atiuze kuti kodi uh, pati kuzafika lero ADL yapeza ndalama zingati kuchokera ku ma plot amene agulisa ndipo agulisa ma plot angati? Pomaliza kwenikweni tikudziwa kuti ADL inali ndi pamene amayikhazikisa inali ndi cholinga chimene amayeneka kuti apange master plan. Tifuna master plan tione kuti kodi master plan imeneyi idasintha kuti kupezeke malo oti azigulisa? ngati yasinthidwa ndiye tione ma minutes amene board inakhala pansi kapena technical working committee inakhala pansi nkugwirizana kuti tiye tisinthe apapa malo moti tiyikepo ichi ndiye tiyikepo uh, tigulise malowa kwa anthu e, kalata imeneyi ikuyamba pa zimene adayankhula mtsogoleri wa dziko lino profesa Arthur Peter Mutharika akulumbisa nduna zake za boma ku Sanjika adanena kuti boma si sadaka boma si phwando ndalama za boma musamangogawana ndiye tikukhulupirira kuti ankanena kuti nkhani zake ngati zimenezi kuti akuluakulu a boma asamagawane zinthu za boma koma zikumveka kuti anthu agawana malo ku Lumbadzi mwamwayi uh, a Chisale avomereza kuti agulako ploti imodzi pa zimene tinayankhulana ndiye tikuyankhula ndi a Chisalewa sikuti tinakukamba nkhani yokhayi tinakambanso nkhani yonena kuti zikuoneka kuti ku constituency kwawo akumba kale mijigo 200 nde anthu akapanga masamu akuti panopa mjigo umodzi ukuyeneka kukhala 8 million kapena kupitirirapo ndiye mukapanga masamu mijigo 200 ndikupanga mjigo umodzi kuti titchipise ikhale pa 8 million mupeza kuti ndi pafupifupi 1.6 billion kuonjezera pamenepo a Chisalewa agawanso njinga kumeneko anavomereza ananena kuti apereka kwa magulupu 9 Uh, kwa T/A Makwangwala kwa Champiti apereka magulupu 7 ndiye tikamalembera kalata ngati mene talembera Chipungu zimene zikhalamo chifukwa chani ndikunena izi ena azinena kuti aa nduna zilipo 30 chakuti chifukwa chani mwangosankha Chipungu yekha sitinasankhe Chipungu yekha mmene timayamba ntchito imeneyi april mu nthawi ya ulamuliro wa MCP tidasankha nduna ziwiri leronso tasankha nduna ziwiri a Chimwemwe Chipungu, nduna ya za malo ndi a Norman Chisale. Koma kalata ya Norman Chisale palibe chifukwa tikudikira zotsatira za ku ADL zimene atipatse ndi a Zione Themba. Ndipo tikukhulupirira kuti tikamamaliza press briefing, a Zione Theng- Themba akonza meeting kumene akatipatse zimene tikufunazi. Ino ndi democracy. Democracy anthu samapanga zinthu mobisa, amapanga poyera. Anthu akumapanga mobisa amenewo akutsutsana ndi uh, ulamuliro wa democracy. Ndiyeno Uh, pa mauthenga paja pabweranso uthenga winanso ndisanapite kuwerenga kalata yi akuti Amalawi akudabwa azizimuka amva kuti lero kuli cabinet meeting koma chodabwisa nchonena kuti president professor Arthur Peter Mutharika ali ku Blantyre koma cabinet ikuchitikira ku Lilongwe kuno chodabwisa chachiwiri a vice president Dr. Jane Ansah sadaitanidwe. Cabinet meeting yo akapanga chair ndi a second vice president a Enoch Kanzingeni ndiye anthu akudabwa. Anthu amaganiza ngati kuti ngati a president atanganidwa amene atapanga delegate Dr. Jane Ansah kuti akapange chair cabinet. Koma Ndinayesera kuti ndiyankhule ndi a Justin Saidi amene ndi mlembi wamkulu wa nduna sizikutheka. Koma ndimati ndinene pano kuti Amalawi akudabwa kuti kodi chikuchitika ndi chani? Lamulo limene mukugwiritsa ntchito ndi lotani? Ndinanena mmene ndimapherezera mphongo, ah, mmene ko- ah, Comrade Gome amawerenga statement yakalekale ija kunena kuti tidakhazikisa ntchito kunena kuti pamene ACB yakhala chete pamene apolisi sangakwanise kukamanga nduna pamene apolisi pamene financial intelligence authority ikungoyang'anira chuma chikuonongeka mphamvu zolamulira eni ake ndi amalawi malinga ndi gawo 4 la malamulo a dziko lino ndipo ife tidakhazikisa ntchito yonena kuti aliyense amene akugwira ntchito namagwiritsa ntchito misonkho ya amalawi ameneyo aziunikidwa kuti kodi moyo umene akukhala awa ndi ndalama zimene ali nawo zikugwirizana? Ndiye mu nthawi imeneyo tidaitana nduna ziwiri, Olemekezeka a Simplex Chithyola Banda ndi a Olemekezeka a Richard Chimwendo Banda kuti akabwere akanene kuti kodi chuma chimene ali nacho achipeza motani kuti Amalawi aziwakhulupirira. Anthu amenewa mwasoka adanyozera, sadabwere koma Amalawi ndi mboni, e, adachitira umboni. Ndiye lero Taitana nduna yachitatu, Olemekezeka a Chimwemwe Chipungu, kusiyana kwake nkonena kuti nduna ziwirizi zinali mu boma la a Chakwera boma lapita la MCP lero taitana nduna mu boma lomweli la DPP imodzi mwa nduna imene ili ndi mphamvu kwambiri e, mziko muno e, ndiye tikufuna kuti akulu amenewa abwere akabwere poyera auze mtundu wa Malawi Tagwiritsa ntchito lamulo lija lopeza mauthenga mosavuta lonena kuti eh, la access to information kunena kuti olemekezeka a Chimwemwe Chipungu ku nyumba yawo ku Lilongwe pamalire a mpanda wawo kuli hotela imene adayimanga pakati pa 2014 ndi 2019 nthawi imeneyo ali phungu ku Thyolo uko Ndiyeno nthawi imeneyo imatchulwa kuti backyard lodge. Inali lodge. Panopa mmene dpp yabwerera m'bomamu, mmene iwo akhala ndunamu ayamba kumanga moonjezera. Kuli ma apartments, eh, zinyumba zingapo zokwana 28 zabwino kwambiri. Ndiye akuwonjezera uh, Chichewa cha kwathu timati upstairs, sindidziwa kuti Chichewa cha bwino, nyumba zosanjikizana. Tikunena pano akumanga gawo lachiwiri la nyumbayo, nyumba yayitali ndithu. Koma nyumbayo mukayiyang'anitsitsa ikuoneka kuti ndithu palowa ndalama zambiri chifukwa akuti mukhala malo odyera, uh, mukhalanso malo ogona. Ku, sitikudziwa kuti kodi m'mwambamu ipita eh, motalika bwanji. Ndiye chimene chatsitsa eh, eh, eh, njo- njovu dzaye kuti njovu ithyoke nyanga nchonena kuti e, kumangidwa kwa project imeneyi kukulingana ndi nthawi imene akulu amenewa asankhidwa kukhala nduna ya boma koyambirira adasankhidwa kukhala nduna yoona za chitetezo cha mdziko panopa ndi nduna ya zamalo komanso kumaloko iwo okha pakamwa pawo adanena kuti ku unduna umenewo kuli katangale ndiye anthu afuna adziwe kuti kodi kuonjezera kwa hotela imeneyi kumene kukuchitika pano, ndalama zimenezi zikuchokera kuti? Ngati ndalama zimenezi zikuchokera mu phindu la hotelo imene anaiyamba kale, tifuna abweretse ma risiti osonyeza kuti iwowa amalipira msonkho ku mra chifukwa pa phindu lililonse limene munthu umachita m'Malawi muno, phindulo umayenera kulipira income tax ku mra. kusonyeza kuti ngati wapeza chinthu pi- pi- profit ya 20 billion 20 billion amene uti ukawerengetse ndiye tikufuna tione kuti kodi ndalama zimene akumangira hotelo imeneyi zachokera mu hotelo yomweyo kale ngati anena kuti zachokera eh, ku bizinesi ina atiuze mabizinesiwo komanso apereke umboni woti alipira alipira msonkho ku mra chinthu china chonena kuti kuwonjezera pa galimoto zabwino zimene akuyendera ngati nduna ndimafuna ndinene pano kuti nduna zikuyenda pa magalimoto abwino kwambiri aofuofu e, alinso ndi magalimoto ena anthu mphekeserazo ndikunena kuti mphekesera iti zikunena kuti ali nawo magalimoto 7 ndiye ama akwayika manambala cmc 1 mpakana 7 7 yo ndayiona Tidakumana tsiku linalake ku unduna, ku local government, ndinkafuna ndikakumane ndi anduna ena, iwo anabwera tidakumana CMC7. Imeneyo ndi latest Nissan. Ndiye anthu afuna kudziwa kuti kodi eh, galimoto imeneyi ndalama zake zachokera ku hotela yomweyi galimoto galimoto imeneyi kapena galimoto zimenezi zimene anthu akaziphatikiza akapanga masamu uh, latest nissan ndi 400 kapena 500 million malawi kwacha ndiye galimoto za mtundu ngati imeneyo zikumveka mphekesera zokuti ziliko 7 ndiye mukapanga masamu f- tingotchipisa tipange galimoto imodzi ikhale 400 million times 7 ndi 2.8 billion pamene hotela ija m'maso athu ife mmene taonera ndi mmene simenti ilili ndi ntchito imene ikuchitika pamenepo tikuganiza kuti pakhoza kulowa 1.5 billion ndi anene kuti kodi ndalama zimene zachokera kuti ngati galimotozi alandira ngati mphaso anenenso uh, koma choti iwo chipasa chidwi chikhala kunena kuti ngakhale ngati alandira ngati mphaso amene anagulawo akuyenera kuti abwerese umboni woti adalipira msonkho chifukwa eh, mra ikuyeneka kuti izipeza ndalama zoti zizigwirisa ntchito ndisindike pano kuti tikulimbikira ntchito chifukwa chani nzika iliyonse yabwino imayeneka kulipira msonkho komanso tikudziwa kunena kuti aphungu amapasidwa mwayi wogula galimoto ziwiri mosalipira msonkho koma akatisalipira msonkho amagwiritsa ntchito ntchitobe ndalama tifunabe tidziwe kuti kodi ndalama zimene adagwiritsa ntchito pogula galimotozo ah, kodi ndi za uMP zomwezi kapena ndi za business kapena ndi za uminista kapena wina wake adawapasa ngati mphaso eh, zimenezozo tiziziwe komanso akunene anthu akuchita chidwi kuti african development bank ikunena kuti amalawi tikuvutika kwambiri ndipo amalawi ni mboni tikuvutikadi kodi ndifukwa chani e business ingochitira mphumi anthu amene ndi nduna zokha zokha fa pakati apa anthu amene agula galimoto zabwino zabwino anthu amene akumanga nyumba ndi nu- nduna zokha zokha kodi kodi ntchito za chuma zathu kodi how selective is our uh, economic situation to favor only powerful and highly connected individuals ndiye atiuze chinsinsi chawo kuti ifetu chinsinsi chathu tili apa ndifache e, tikukwanisa kumapeza zinthu izi chinthu china chonena kuti iwowa ndi phungu kwathu ku luchenza uku Ah, mukadusa mwa Namiwa mumafika mwa Mberenga mukadusa mwa Mberenga uyo lomola mukachoka lomola mwafika mu luchenza ndi abale anga iwowa ndi ambuye anga kwathu nkumodzi akhazikisa ntchito za masewero zambiri kwabasi komanso ntchito za chifundo apanga zambiri mukaziwerengesa ntchito zimene apanga zikupitirira salary yawo imene ana- ayamba kulandira uh, e, pamene apambana apa temu yachiwiri komanso zikhonza kusefukira mu temu yawo ya 5 years yapitayi fa mmene amali- malipiro a maminista tikuwadziwa, malipiro a aphungu tikuwadziwa, ndiye tikawonkhetsa tikaona zikukhala ngati zinthu zawo zodabwitsa ndiye tisanayambe kuwakayikira ndinene pano kuti sitikunena kuti achi- olemekezeka a Chipungu akupanga katangale Sitikunena kuti anthu amenewa asolola pena pake ayi, koma iyi ndi democracy. Iwo aja akugwira ntchito mu office, public office, ndiye ngati akugwira ntchito mu public office pali condition imodzi kuti tidzawakhulupirira, akuyenera kumapanga zinthu poyera. Aaa, ndi chifukwa chake tabwera pano kuwalembera makalata awa ndipo takasiya kale umboni ulipo kunena kuti ku office kwawo adinda kuti alandira pamene tabwera pano ndi mafunso ndiye ndisindike pali anthu ena amakonda kupotoza nkhani dala sitikunena kuti a Chimwemwe Chipungu akupanga katangale ayi Koma tikunena kuti zinthu zawo zikuwayendera kwambiri ndi anthu akuchita chidwi kuti kodi zinthu zikuyenda chifukwa chakuti akhala minister? Koma nanga ma salary a minister tikuwadziwa? Kodi zikuyenda chifukwa cha ngongole zimene aphungu anapatsidwa? Koma ngongolezo tikuzidziwa. Nchifukwa chani zikuwayendera anthu ochepa? Ndiyeno nduna zija zilipo kaya 30 kaya ndi 30 chani, ta, nda, ndanena kuti mkumano uno tinakonzekera kuti tiitane nduna ziwiri koma imodziyo yapempha kale kuti tikonze pena pake ndiye tikukonza pamenepo. aliwonse amene mukuwaona amalawi ndinu mboni lero tabweretsa Chimwemwe Chipungu ndi a Norman Chisale tili ndi toll line toll free line 4384 komanso masamba a mchezo nkuti WhatsApp ilipo ndikudziwa kuti pano tili live mulembenso pansipo kuti a Namiwa muwafunsenso anduna akuti ndi akuti ali ndi chakuti chakuti chifukwa sizoona kuti African Development Bank akuti amalawi tikuvutika ndiye nduna zokha zizipezeka kuti zikusambira ponona akuyenda bwitibwiti Azimangi-, asiye kumangira malamba akumamangira ma, ma necktie kuli kunenepa anthu amene anavota akuwonda akuvutika kukanika chowadyetsa ana a, ku sukulu ya university kuja ku kachenjede kuja akweza fees iyayi tikuyenera kumafunsa paja professor Arthur Peter Mutharika ananena za austerity paja professor Arthur Peter Mutharika ananena kuti government is not a feast Ndiye sitikuwanena awa kuti aba ndalama ayi, sitikuwanena kuti apanga katangale ayi, koma tagwiritsa ntchito malamulo ndikuwapempha kuti abwere poyera azatifotokozere za izi. Wandisokosera nkulinga utamva. Tabwera pamuzi pano nkale Chimene chili pano tikulirira Malawi. Anawerenga Gomezani Nkhoma statement imene Atupele Muluzi president wa UDF adanena kuti panopa tili ndi chiganizo chimodzi. Tilimbane nkuthana ndi katangale apo ayi katangale atitha. Pano sindinabwere ndekha tili ndi mayi angakaotche blanket ndimafuna ndiwapase bwaloli muli ndi 30 seconds tabwerani chankale muphere mphongo pa zimene ndawerenga
monga mmene ndanena kale dzina langa ndi catherine muhango kuchokera ku chikwawa na nkhoma ineyo ndikudabwa kunena zoti nkhani izizi za katangale sopano zikupitirirabe chifukwa chonena zoti mmene boma la mcp linali pampando timangomva kunena zoti ngati ife anthu akumuzi timangomva kunena zoti zinthu zikukwera chifukwa chonena zoti bomali likutilamula mwankhaza ndipo a president profesa arthur peter mutharika anapangabe chiganizo chonena zoti ndilichose pa moto boma lathu la malawi chifukwa chonena zoti amalawi akuphinjika Chakudya ndi chokwera, katundu yense ndi okwera, china chilichonse tikayaona cement komanso ma groceries ngati sopo, mchere, chani zinthu zambiri ndi zokwera ndeno iwo aja analimba mtima kunena zoti ngakhale ineyo ndili wachikulire komabe ndikuyenera kuima kunena zoti ana anga asavutike. N- Panopa a president anasankha anthu amene zili nduna zawo ndikumawagwirira ntchito iwo omwewo ndi amene akuyamba sopano kuonongaso bomali kupitilizabe katangale uja ine ngati mzimayi amene ndimayang'ana ndimaona kunena zoti china chilichonse pakhomo timaona ndi ife azimayi ine ndikulira komanso ndikudandaula Komanso ndikudandaula chifukwa cha azimayi anzanga kunena zoti mzimayi ndi munthu mmodzi wachisoni, mzimayi ndi munthu mmodzi amene amaona za umoyo wa munthu pakhomo komanso mmene katundu akuyendera. Iwonso azimayi anzanga amene alowa iwo ku bomaku nawonso ndikukakhalanso mu gulu lomwelo la anthu oti akupanganso katangale. Mmalo moti iwowo azitimvera chisoni ifeyo anthu akumudzi, kunena zoona ndikufuna ndikuuzeni a Peter Mutharika ndi munthu wabwino, Komanso kumbali ya chakudya, ife tikudya ndipo tikukhuta, palibe vuto lina lililonse. Koma kuyang'ana kumbali ya sopo, mchere, pali anzathu ena onena zoti sangathe kuzifikira mchere weniweniwu kuti akagule 1,500 ndikukhala mavuto. Koma ena. Inuyo mukuzikundikira ndalama, mukuzikundikira misonkho ya Amalawi pamene mwayiwala kunena zoti amene tinakuvoterani ndifeyo kuti muzikhala nduna. Munaonanso nanunso kuphinjika kwa Amalawi, munaona kunena zoti aa boma lathuli tikuyenera ifeyo tichitepo kanthu. Lero inuyonso mukuonjezera kumazimangira ma hotela, kumakhala ndi magalimoto odula ife anthu akumudzi tikuphinjika. Mwachisanzo, week yathayi ndinali kuchipatala ku Chikwawa. Koma ndinaona ineyo patient wanyamulidwa nkuikidwa pa njinga kuti agudubuzidwe akalowe ku theatre ndikugwa pa njinga chifukwa chonena zoti zinjingazo ndi zotani ndi zoonongeka ndi zakalekale zomwe zija mpaka na lerolo mankhwala mu chipatala sakupezeka bwinobwino kopezeka mankhwala akuti tizipita ku ma private angotilembera kunena zoti upite ku private munthu wabwera watchyoka mwendo akunena zoti chikhakha apite akagule komano munthuyo wachokera komwe kwandakwera uko kutali kuchikwawa kumene ineyo ndikukudziwa wachokera kwandakwera koma upezeka kunena zoti chani chikhakha kuti azichita kugula nde ineyo ndikufuna ndipemphe boma tiganizireni Inu amene muli mmaudindo akuluakulu tiganizireni chifukwa chonena zoti ife amalawi a inu ake tikuphinjika mutifunanso kuti tikuvotereni? Ifeyotu timakuvoterani ndi cholinga chonena zoti inuyo muzitiyankhulira. Zikomo kwambiri. Mawu amenewo mawu opanda chigamba straight ndibwereze mawu aja kuti amalawi anthu andale timawakonda koma iwo satikonda ndionjezerenso kuti anthu andale amatiyika pawiri amatipanga zida zoti azitigwiritsa ntchito kapena adani kutero ko mene tabwera pano kuzangoyankhula zoonamu ena atisandutsa adani ndiye atenga ena apasa tindalama atipanga zida kuti kayankheni koma choona chake akuchiziwa kuchokera pansi pa mtima ndiye ife timakondwera kuti tikayankhula chonchi timakhala ngati tapereka chakudya kwa aja akapolo okondwa amanena kuti the enemy of freedom is a happy slave ndiye mene tapanga press briefing imene mumva akapolo okondwa akhala abwera Azayankha, Timakondwera kwambiri imeneyi ndiye democracy komanso timakondwera kuti timapereka chochita kwa anthu ena koma amalawi siopusa amalawi akuona zimene zikuchitika. Nzomvesa chisoni lero ndikuyankhula pano kuti muzipatala za boma mupite ngakhale ma glove omwewa ovala zija amavala madokota kuti atithandize zija kulibe. Mankhwala enieni kulibe. Izi ndizimene anthu anatopa nawo nthawi ya mcp tikayankhula timasanduka adani anthu amatisaka. Ndiye ndinene pano kunena kuti tatchula mayina pano tatchula anthu pano chifukwa kuti anthuwo they are not private citizens sinatchulepo jimmy korea mpasa pano sinatchulepo napoleon dzombe pano sinatchulepo uh, a mpinganjira pano these are private citizens that they have got their own money inu tikukutchulani because mukugwisa ntchito ndalama zathu ndibwereze pamenepo kuli anthu ali ndalama zawo a jimmy korea mpasa tikudziwa A Thom Mpinganjira tikuwadziwa, a Napoleon Dzombe tikuwadziwa, muli anthu ndithu munomo m'Malawi muno ali ndi ndalama zawo. Sitingabwere pano tinene kuti kodi a Mpatsa famu yakwakuti munagula bwanji? Inu a Dzombe tikumva tamva kuti muli ndi electric car. These are private citizens. They don't dip their fingers into the national purse. Awa tikuwatchula panowa ndi anthu amene amayendera galimoto amayendera yolembedwa mg aliyense amene wayendera galimoto yakulembedwa mg udziwe kuti uli mngongole ndi amalawi ukangotchulidwa wolemekezeka kaya ndi mp kaya ndi kansala kaya minister kaya president udziwe kuti uli mngongole ndi amalawi izi tikupanga apa zija timapanga ndi achakwera izi tikupanga apa mboni ndi inu tapereka date apa tinali pompano kupanga ndi a Chithyola banda kuwatchula a Richard chimwendo banda a Richard chimwendo banda timawatchulansotu ali nduna he was also powerful minister cabinet minister local government komanso anali secretary general wa mcp tinabwera pompano ndiye lero musamataye nthawi kuti muzindisaka ndimakhala kwa Kaphiri musavutike zondisaka komanso nafuna ndikuuzeni amalawi kuti ndikupanga apa siza kunyumba kwanga ndi za malawi ndikanafuna kupanga za personal achipungu kunyumba kwawo ndimadziwako olo kumudzi kwawo ndimadziwako ndani akalonga kwathu ndikanapita konko so palibe za personal apa palibe zoti nsanje apa tikupanga apa ndi za dziko mwamva mmene dziko likuvutikira ndiyeno mukamva kuti a Namiwa chapunthwa kopita mukudziwa anthu ake ndi amene tatchula pano mdziko muno muli chibwana anthu amakatenga anthu kuzaleka uko ena amakatulutsa anthu kundende amanamizira ngati akuba so whatever happens chilichonse chimene chingachitike kwa anthu amene akhala pano anthu ake ndi amene tidatchulawo malirowo kungoyika mu- mwa- ku mortuary anthu amenewa anene kuti kuti chachitika ndi chani kwa a Namiwa chachitika ndi chani kwa gomezani nkhono nkhoma mdziko muno muli chibwana akanakhala kuti anthu tili ndi mphamvu kwambiri nthawi iyi nthawi ya Chakwera akanakhalabe nduna kwa nthawi imene sanakhale nduna munadikira amalawi kuvota ndiye zomwe anakuti tiziyenda mwacheucheu ayi galimoto ndi yomwe ija mukuidziwa ija ndimayendanso ndekha palibenso kuti tizibisala this is a free country amene wapanga choyipa usakhalenso patsogolo kumaopseza anthu zimenezo amalawi anathana nazo kale mu 1993 this is a democracy therefore amene safuna kufunsidwa mafunso angochoka azikapanga zake akalowe mu ligi ya achina ya achina Tom Mpinganjira akalowe mu ligi ya achina Jimmy Korea Mpatsa alowe mu ligi ya achina Napoleon Dzombe koma ngati iweyo ukuti ndi ndiwe nduna uli ndi mangawa ndi amalawi chifukwa ndalama ukugwiritsa ntchito si zako mpando ofesi yonse yako iwenso ndi mboni kuti mu april munali achi- anthu ena amene kunali achina Chithyola kunali achina richard chimwendo uh, banda lero mwabwera inu chifukwa chakuti amalawi anapanga chisankho ndiyeno musakhale ndi mphamvu kuti anthu azikuopani and palibe zoopa zinatha amalawi panopa sakubwerera mbuyo iyi ndi press briefing msonkhano wa atolankhani ndikanakonda aliyense akanayankhula koma ifa cha nthawi zinachulukazi mutikhululukire sizitheka ma comrade mundikhululukire ndimafuna ndisegule titenge mafunso atatu okha kenako tiseke The floor is open. As per tradition, you raise your hand, you be identified, you introduce yourself, thereafter you pose your question. Koma tisindike kuti chiyankhulo kwambiri chimene ta- tika- tikanakonda tizisindika chimene ambiri timamvachi. Koma popeza tili ndi asamunda amene chiyankhulo china sakumva mukhoza kumaphatikiza zikomo kwambiri. abwera akhale apa chakumubwera zakhale asunthayo akhale apa poyeroko mwalankhula mawu onena kuti nthawi zina anthu amaopsezedwa tinene kuti a namiwa alipo amene akukuopsezani potengera kuti makalatawa mwapereka kale kapena mbuyomu mwakhalanso mukulandira ziopsezo zina pa nkhani yokhudzana ndi audit komanso investigation imene mukuti ichitikeyi boma lichitenji likapeza kuti pali ena amene akupezeka kunena kuti zitakhala kuti analakwira lamulo komanso pa nkhani yokhudzana ndi malowa ku ku airportku chichitike chani pakhale cancellation uh, ya any land allocation or do you want further investigations uh, first kuti pachitike action nkhani ya kuopsezedwa ineyo lero loti ndibwere pano ndinene kuti iyayi ndikuopsezedwa ndiye ndikhale ndikunama chifukwa chonena kuti ntchito iyi ndina- ndinayamba 2019 chaka chino ndi cha 7 ndapima nazo koma ndimayankhulira anthu amene abwerawa enawa ndi ma aspiring achina gomenso aku- atopa nazo koma enawa nkoyamba Eh, enawa sinkachiwiri enawa ndiwo ndikunenera awa ineyo sindimachita mantha fear and me do not associate and palibe ife kuti tiziwopa ifa anthu amene tikuwatchulawa ali pa maudindo oti anachita kusankhidwa zidayambira pa chiganizo chimene tinapanga pa 16 paja tinasankha profesa arthur peter mutharika ndiye amutharika adanena kuti sangakwanise kulamula okha ndiye asankha iwo kuti athandize so iwowanso sangabwerenso azitiopseza ife tinavota ndife timalipira msonkho ndife koma ndimangonena kuti mudziwe kuti ntchitoyi tikugwirira malawi koma popeza kumakhala akhutukumve uh, ena ake oganiza mopotoka ndimafuna tiauze kuti there is nothing personal komanso sitisiya ntchitoyi and ntchitoyi ipitirira accountability is the order of the day so Ineyo I don't care chifukwa ma phone wo ma message amabwera text ma normal calls pa Facebook koma I don't care ndinasankha kuti tiziyankhula choona and ndifuna ndikuuzeni lero munthu amene amayankhula choona samakhala munthu otchuka ukamayankhula choona umakhala ndi adani ambiri fa anthu amafuna zoomberedwa m'manja akupanga zopepera makamaka anthu andale akuziwa kuti amapanga zopusa amafuna muzaombera m'manja amapereka tindalama ndiye palipo kagulu kena ka akapolo okondwa aja amapanga zimenezo koma not CDEDI CDEDI is not in the business of selling ice cream we are not in the business of pleasing people ife we are here to demand nothing but the best in fact malawians deserve respect mukayang'ana zimene zimachitika mdziko muno ndi chipongwe kwambiri kwa amalawi choncho nkhani ngati imeneyo yonena kuti uh, ya mathiresi i don't care nkhani ya malo ku ku ADL tikunena kuti sikuti kauniuni ayi tagwisa ntchito access to information ndimanena kuti makalata akanakhala awiri pano ya olemekezeka a Chimwemwe Chipungu ndi ya olemekezeka a Norman Paulosi Chisale. Koma ya a Chisale palibe fa a Chisale wapempha kuti inedi plot ndinayo kumeneku imodzi. Koma kulinso anthu ena ndiye mukamaganiza kuti mukangolemba kalata pongoyang'anira zimene mwamva za mmaluwa mu- zina muzisiya ndiye mupite ku ADL akakupatseni list yonse ndiye mukuziwa CDEDI is a, an organization komanso ADL ndi organization sitikanangonyamuka ndi mapazi kumapita ndifake talembera kalata imene wawerenga comrade francis mazinga ndiye sitifunanso investigation angotipasa list yo ndiye aonese maminisi kunena kuti board inakumana siku lakuti nkuwa- ndikukambirana kuti agulise malo kenakonso aonese advert kuti anthu anaziwa bwanji kuti kuli malo akugulisa Chifukwa chilichonse cha public chimachitika poyera ndifake mutati muone ku escom akafuna kugulisa zinthu zoti zasiya kugwira ntchito amayika mu news siku lakuti we are going to sell chakuti chakuti amene akufuna anene it is the standard practice in every public entity kuti zawo amapangira poyera so akatipasa zimenezo tikalembera kalata a Norman Paulosi Chisale ayankha fa a Chisale amayankha e, sitikuwapanga flata tingonena zoona e, tinayankhula nawo anatifotokozera zija amanena kuti ah, takumba mijigo 200 e, komanso a- yasala ina a- zimenezozo ayankha ndiye zimene zimafunika munthu wogwira ntchito mboma amene akugwira ntchito ndalama za malawi akafunsidwa mafunso zitani aziyankha chimodzimodzi achimwemwe chipungu adayankhula pa, pa times kawiri konse izinso ayankha ndiye tidikire kaye ADL ikatipasa zimenezo tizabweranso ndi msonkhano wa atolankhani chifukwa timanena kuti ili ndi bungwe la amalawi chiganizo chichokera kwa amalawi eni ake fa malowo ndi amalawi
kuti ntchito imene yoitana adindo tadzifotokoza pamene akuonetsa ngati chuma chawo chikupezeka munjira zodabwitsa kwambiri munayiyamba pakanthawi ndipo munayitanapo munalembera kalata nduna za boma zakale a simplex chithyola banda komanso a richard chimwendo banda amene sanabwere kuti mwina ayankhe mafunso amene amalawi adali nawo ulendo uno ndi strategy yanji ndi ndondomeko zanji zimene mwina ngati bungwe la CDEDI layika kuti mungayitana chotere um, adindo ngati amenewa adzibwera nanga achipungu mwapatsa nthawi yayitali bwanji kuti mwina abwere ndi kudzayankha zimene mwalembera zikomo kwambiri
munthu wabwino amakhala ndi mbiri yake integrity amene amateteza ndiye ngati pabwera chinthu chimene chikuoneka kuti chikhoza kuononga mbiri yake, munthu ameneyo amayenera kuti abwere poyera ach- ayankhulepo. Ndiye ndikufuna kunena kuti awa ndi mafunso amene taafunsa. Koma ndimafuna mudziwe kunena kuti when state organs such as the Anti-Corruption Bureau, Financial Intelligence Authority, the Director of Public Prosecutions, the police are compromised, the citizen don't have uh, to stand aside and watch they have to rise to the occasion chifukwa chonena kuti section 12 is clear kuti mphamvu zolamula ndi za inu ndi ine amene timavota ndiyeno munthu amene wamulemba ntchito sangasandukenso bwana azikukulira mtima ayi so pofunsa nkhani kuti mwayika strategy yanji palibe strategy ife tabwera poyera Ndeno ngati achipungu sabwera kuzafotokoza ndiye kuti nkhani zimene anthu akuziziwazo mphekesera zimene ali nazozo zizinkerankera ndiye zimene tipange ife tizalembera kalata Prof Arthur Peter Mutharika kuwapanga petition kuti anduna anu azamalo ananena kuti ku undunako kuli katangale mmene amalowa ndiye ananena kuti mwawatuma kuti akalimbane ndi katangale Koma titawafunsa kuti afotokoze 6 months in office, nkhani ya katangale ili pati? Sanayankhe. Imene ndi chipongwe ndi impunity. Komanso mu democracy akufuna azipanga zobisa, akubisa chani? Kubisako zidzaonetsa kuti sakuyeneka kuti apitilire kukhala nduna ya boma. Ndiye tidzawapempha kuti atule pansi udindo. Ndanena kale kuti nkhani izi ndi ma commitments because yathuyi ndi democracy, ubwino wake Anena kale Mayi Mhango kuti President wa dziko lino Prof. Arthur Peter Mutharika ndi munthu amene amakonda a Malawi, ndi munthu amene sakonda za katangale. Sa, he doesn't need money kuti akagule galimoto. Sakufunikanso kuti amange nyumba. Koma anyamata awowa ndi amene akusokoneza zinthu. Ndiye isanafike umeneko, nduna iliyonse Im- em, ndipo ndanena kale kuti pansipo mukapereka mauthengawo mutipatse kuti lero ndi a Chipungu mawa a Chisale sikuneneka kudzabwera chifukwa anavomera kuti agwire ntchito poyera imene ndiye democracy munthu amene afuna kuti asamafunsidwe mafunso achoke asakhale nduna amene safuna kufunsidwa mafunso asakhale president amene safuna kufunsidwa mafunso asakhale PS aliyense amene akuyendera MG kumalandira salary yochokera ku MRA amene ali ndi ngongole ndi a Malawi ndiye awa akuyeneka kuti atiyankhe apo ngati sayankha ndiye kuti zimene anthu akuyankhulazo zizaoneka ngati zoona koma tifuna tiwapatse mwayi kuti azichape okha aziyeretse choncho sitinawapatse nthawi nkhani zapanga zofunikira abwere a Chipungu mumva anena ayankhapo pa zimenezo atiyankha kalata yathu zikomo kwambiri funso lomaliza chifukwa cha nthawi bwino zikomo kwambiri Joseph Mazizi Capital FM Ah, ndifuna ndifunse a Namiwa nkhani zonse zikukambidwa ndi zikuluzikulu ndi mukuoneka criminality mkatikatimo Where are you placing the law enforcement agencies in all these allegations, considering that uh, in the end uh, chilungamo chifunika chizaonekere ndithu kandi kumabwalo kandi ACB mwaiika pati apolisi mwawaika pati kupatula kuti zonsezi zikukambidwa koma pakutha pa zonse ngati zinthu zitaoneka kuti ndi za serious ndiye kuti nthambi zonsezi zikufunika zitakhudzidwa uh, considering ma allegations amene akuperekedwawa ACB munawafotokozerako kuti nawonso mwina ngakhale mukunena kuti akukayikitsa zochita zawo sakudziwika ngati alipodi, mwawauzako kuti mwina nawonso akhoza kumafufuzako ndi ukachenjede wawo mbali inayo kuti zachinyengo zo di mwina zilipo kapena palibepo

acb apolisi fia ili kuti akanakhala kuti acb wo ikanakhala kuti acb ilipo ikugwira ntchito akaya atayitana kale a chipungu koma zimene zimachitika pa malawi pano ndi zimene tazolowera zopepera nkhani zonse zimene azikamba acb nza chaka chatha zizithera oktoba pamene amalamula a chakwera zapano hayi ndi afuna ati tidikire eh, administration ina now ndifanira kuti tisegule maso ife amene timavotafe amene timalipira msonkhofe tisegule maso athu ndikupasani chitsanzo ichi uh, neef nthawi imeneyo kunapita 400 billion malawi kwacha lero kuti mukafunse akuuzani ndalama zonse zinapita imene atolera sikukwana ndi 10 billion yomwe yobwezedwa itakhala business ndiye kuti yaduka bomali labwera zimene apanga atani ayibwezeretsanso neef ija ayisintha zina akuti MEDF ayikako 150 billion akuluakulu akuluakulu I mean, wh- where, wh- how, how, how how do you keep kuma- ukuziwa kuti chitinichi nchobooka usekule tap uziikamo Wh- wh- wh- what do you want to achieve iyi ndi systematic approach to defraud the citizen ndiye zinachitika ku MEDF kwe Ah, mukamapita nsewu wa blantyre pali andrews apa mukayang'ana uku mungofunsa nyumba akuwuzani kuti nyumba zimenezo za a mdyetseni mukapita kulikuni akufunsa kuti nyumba zimenezo za a mdyetseni a mdyetseni anali ndani wamkulu wachani pa neef zili pati kuli zii so zimene zikuchitika panopa ngati sitisegula maso tizivotera anthu abwere atibere Ndiye atuluke. Akakakhala kunja kuja, aziyankhula chiyankhulo chathu, tivutika nawo limodzi, tizidya makaka, tizidya mteza, ti- ti- chani, kenaka tiamvera chisoni, tiavotera chimodzimodzi. Akanakhala kuti anthu andale amatikonda lero, sitikanakhala pampanga press briefing ndi kumadandaulo zakatangale, chifukwa boma ili silinathe chaka sikanakhala lero kumadandaula kuti muzipatala zathu mankhwala mulibe bomali silinathe chaka akanakhala kuti anthu amatikonda bwezi pano anduna aza malimidwe atayitanisa fetereza ndifuna ndikuwuzeni kuti ndikuyankhula pano sanayitanise fetereza ofisi chifukwa chani akudikira nthawi ichepe ikachepa kuli kampani inake ku zambia azayiuza kuti "Ah, nthawi kulibe tatipaseni chibwana ndifane nanu kuti mmalo mongolimbana ndi nkhani za mfuti ndi zaphazi tiyeni tizidandaula nkhani zakatangale dzikoli likuonongeka tikuliona your worry my worry your concern my concern should be ana athu tizawasiyira dziko lotani koma we are fast becoming a passive citizen citizenry tingoyang'anira a namiwa alipo a kalindo alipo zinthu zikuonongeka ndathokozenso anthu aja ayenda wapansi kuchokera ku kasasire akuluakulu ku nkhatabe mwatiyimirira amalawi mutengerepo chisanzo anthu andale awa ali ngati siponje zawo zikamayenda kuti ife ziyende funika tiafinye ngakhale kuti whether it means kuwagwira malo osatani osayenera kuafinya pamenepo Ndiye ngati sitipanga zimenezo tizifera kumsana ngati mwana wosalira. Anzathu aku Nkhatabe mwapanga chitsanzo chabwino and andilemberanso message ena lachitatu nawonso akupanga mademo akuluakulu let's wake up. Let's wake up. Tikangovota timapanga mistake yongovota anthu aja nkuwasiya they are destroying this country. Anthu andale they don't mean well for this country amapanga za iwowo ndi ana awo ndifake lero panopa akweza fees ya ku university. chimene apangira chimene mukuchiziwa afuna munthu akakhala phungu mwana wakenso azakhale phungu munthu akakhala ps mwana wake azakhale ps munthu akakhala president mwana wakenso azakhale president inu ndi ine akufuna tizingovota we should not allow that to happen so ndikuwuzeni funso lanu Acb ilipo pabuku mabuku ilipo ndalama za boma zikupita koma akanakhala kuti acb yo ili serious izi zi tikunena panozi sibwezi tikupanga pa- bwezi ataitana achipungu achipungu iyaya tabwerani mfotokoze mfotokoze koma sangaaitane azadikira anthu amenewa achoke pa mpando after 5 years ndanena kale za chisanzo chabwino cha anjeseni ndalama za nifu kungofika muku- mukungofika mwa akaphirimo kuti ndifuna nyumba za anjeseni zimapezeka nyumbazo 16 msewu wa blantyre pa andrews paja pakakona pamakonda kuima traffic pamene paja pali ma, zinyumba po- kulikuni mukangofika palikuni amene ali kulikuniko pano kungofika kuti ndifuna kwa anjeseni akuuzani ndi uko pamene munthuyo asanapite kunifu kuja analibe business imodzi amene akanakuonesani kuti amapanga business yakuti kuntchito amapita pa nissan note mwaiziwa note munthu ameneyo space ya 3 years lero akakhale ndi nyumba 40 zakuti kuzimanga at a go i mean in this economy who can build nyumba 16 at a go in this economy who can build nyumba 20 now, now why is it that business yathu yakuno imapanga favor anthu a- a- a- chipani chawo chikamalamula kokha why sitimazifunsa ifa chani we should get angry we should get angry to end corruption uh, apo mpuyo ananena kuti malawi is a criminal enterprise ifa anthu aja amayikana iwe ukhale ku acb iwe ukhale director of public prosecutions iwe ukhale minister of chakuti iwe ukhale minister amachita kupatsirana they will sit down and discuss tiyeni tiabere amalawi tiapusise amalawi Kuno kwatisandutsa makasu. At the center kumapeto kamapindula ndi mmwenye because we are all working for mmwenye ngakhale awawa tikuona ma minister kuti muwafufuze magalimoto ena atengatenga kwa amwenye. Zomvetsa chisoni zamanyazi. Nkhani yake vuto ndi inu ndi ine timangodikira kuti a Citizen League ilipo itiyankhulira. A Boni Kalindo alipo atiyankhulira. A kuli ujeni uh, Michael Kaiyatsa atiyankhulira HRDC. Sidedi no no no let's wake up dziko likuonongeka. Ntchito yokonza dziko n'osiyira munthu mmodzi. Tiyeni tizuke makamakanso nanunso olemba ndi kusindikiza nkhani mumangoti bola yabwera ndi trans id lets defend this country musiye anthu, aka- anthu akubawa akakuwuzani panga posti muziwauza kuti yayi inenso am worried chifukwa mukapita ku nkhata bay mankhwala simukapeza ku Thyolo ku Khonjeni mankhwala simutani simukapeza ndiye muyikiranji kumbuyo anthu akuba we are losing lives needlessly and we never anticipated kuti in the reign of professor arthur peter mutharika lero tizidandaula kuti mankhwala kulibe nkhani yake macontract amene ali kwaja anayimisayimisa ati aone kuti kodi uyu ndi wathu uyu ndi wandani kodi uyu kupereka kuti

pursuing accountability. Those people that detest accountability should take leave of our fi- offices. They should not be anywhere near public offices. Eleanor Roosevelt, Eleanor Roosevelt anali mkazi wa franklin roosevelt president yekhayo ku america analamulira matemu atatu ananena kuti if you don't want to be criticized be nothing, say nothing, do nothing. Malawians refuse to be nothing. Thank you very much for your kind attention. I wish if we had the whole day, but we don't have all the time on earth. Until next time.
ambiri mwakhala mukudera nkhawa kuti kodi mavuto amene tili nawowa tidzathetse bwanji mavuto ngati kusabereka Khunyu, misala, kodi mukufuna chikoka cha bizinesi? Mukufuna kulanga wakuba, magic wallet, kukwezedwa pa ntchito kapena mukufuna kutsilika thupi, kuwinitsa loto ndi zina zambiri? Yankho la zonsezi lapezeka.

kukonza nsoma banja kutsula chibelekero matenda okanika kuchirawo matsoka osatha pa moyo wanuwo lero pa banja akukuthothani osadandaula tangoimbani foni pa 0894 352 832

timatsirika munthu akaberedwa. Chuma, bizinesi ziziyenda bwino, bwerani kwa Dr. Erube kumene timathandiza zonsezi. Ngati nkhani za chitaka zavuta, bwerani kwa Dr. Erube. Timathandizanso muitano komanso kuvalirana anthu nkhope. Mukafuna kudziwa zambiri, imbani foni pa 089